Bainfear úsáid as na físeáin seo ar mhaithe le díospóireacht a chothú i measc grúpaí atá ag tabhairt faoin bpleanáil teanga. Is faoi gach grúpa a bheidh sé a theacht aníos lena bplean teanga fhéin. Ach tá Glór na nGael dóchasach go gcuirfidh na físeáin seo leis an bplé a dhéanfar ar bhuntéamaí na pleanála teanga, sé sin aontú físe, spriocanna agus gníomhaíochtaí, agus cúrsaí monatóireachta. An oiread le tionscadal ar bith, tá sé tábhachtach nuair atáthar ag tosú amach ar thionscadal pleanála teanga, aontú ar fhís don tionscadal. Is ionann an fhís seo agus mór-aidhm ghinearálta an tionscadail. Is cuid thábhachtach den phróiseas í seo, a ndéantar dearmad uirthi go minic, ach is fiú go mór don choiste theacht le chéile, agus plé a dhéanamh ar cheist na físe, ionas go dtiocfar ar fhís atá ciallmhar agus soiléir. Don chineál seo tionscail, is maith an rud é an fhís a bheith ginearálta go maith, go háirithe ag tús an phróiseas. Ina dhiaidh sin féin, braitheann sé uilig ar an gcineál coiste atá ann agus ar an gcomhthéacs ina bhfuil an coiste sin ag feidhmiú. Ba chóir go mbeadh ionchur ag chuile dhuine ar an gcoiste agus an fhís seo á plé chomh maith mar go gcinntíonn sé sin go dtacóidh an coiste ar fad léi. Bunaíodh Sult na Sollán i 2009 agus. agus an rud a bhí i gceist againn ná an Ghaeilge a chur chun cinn agus ceol agus cultúr na hÉireann a chur chun cinn. Bhíomar ag dul ó thogra go togra. Ní raibh fís againn, ní raibh struchtúr fadtéarma againn. Níl an fís leagtha amach againn i bhfad. Is dóigh, i ndiaidh na seisiún ceardlainne ar fad a bhí againn, d'éirigh linn ionchur a fháil ón bpobal uilig, éisteacht leis an bpobal, céard a bhí le rá acu, agus tháinig an coiste le chéile ina dhiaidh sin. D'éirigh linn an fís sin a phlé eadrainn féin agus tá sé sin leagtha amach againn anois, go mbeadh an deis ag duine a saol iomlán a bheith acu trí mheán na Gaeilge sa cheantar. Is cinnte gur féidir a bheith uaillmhianach leis an bhfís seo, ach mura mbíonn dóchas ar bith ann gur féidir í a bhaint amach, cothóidh sé sin frustrachas agus lagmhisneach i measc an choiste. Mar chuid den phlé seo ar an bhfís, ba chóir smaointiú ar thréimhse feidhmiúcháin don phlean chomh maith. Ba chóir go mbeadh an tréimhse seo sách fada le gur féidir torthaí an phlean a mheas, ach gan a bheith rófhada ach oiread. Moltar idir cúig bliana agus seacht mbliana, mar atá beartaithe ag Cill Dara le Gaeilge. Ag deireadh na tréimhse feidhmiúcháin seo, déanfar athbhreithniú iomlán ar an bplean agus déanfar an plean a athrú, a leasú agus a athnuachan dá réir. Leagamar amach plean cúig bliana agus rinneamar an cinneadh gur cúig bliana an tréimhse ceart dúinne agus go mbeimid dírithe ar phlean a bhí réadúil, na spriocanna bainte amach. Chomh maith leis sin, fiche bliain ó shin bunaíodh Gaelscoil sa cheantar, deich mbliain ó shin bunaíodh an Gaelcholáiste, so tá an-fhorbairt agus fás ann. Plé mór a bhí againn ná an socródh muid plean dár cheantar féin, sé sin Nás na Rí, na Solláin, an áit a bhfuil muid ann, an-ghníomhach. Ach phléamar seo go mion agus rinneamar an cinneadh tabhairt faoi plean dúshlánach, plean uaillmhianach b'fhéidir, ach bhí sé leagthaí amach mar plean contae, don chontae, Cill Dara, ar fad. ach go mbeadh sé briste síos ansin i ndiaidh an plean contae ag leibhéal ard, go mbeadh cúig mionphlean ann do gach dúiche, so tá cúig dúiche ann. Bhíomar ag iarraidh go mbeadh an momentum agus an fuinneamh iontach atá againn sa cheantar faoi láthair a bhreith isteach ar an bplean agus go mbeadh daoine leagtha amach faoi rudaí a bhaint amach i bliain a haon, bliain a dó agus ansin, i ndiaidh an cúig bliain, go mbeimid in ann breathnú siar agus breathnú anois an chéad cúig bliain eile. Má leagtar amach fís don chineál seo, déanann sí na céimeanna eile don phróiseas a éascú chomh maith. Ar an gcéad dul síos, tugann an fhís fócas ceart soiléir don Choiste agus don tionscadal, rud a chuidíonn leis an gCoiste feidhmiú go héifeachtach agus díriú ar an tasc atá rompu. Chomh maith leis sin, cuidíonn an fhís linn spriocanna a leagan amach atá réadúil agus ciallmhar. Sa gcéad fhíseán eile, breathnófar ar spriocanna a leagan amach agus má bhíonn an fhís ann ar dtús, Cinntíonn sé sin go mbíonn na spriocanna sin ag teacht le móraidhm an tionscadail. Má bhíonn taighde le déanamh, cuidíonn an fhís linn togra taighde a dhearadh atá feiliúnach don chomhthéacs agus do mhóraidhm an tionscadail. Ar deireadh, nuair a thiocfas an t-am le gníomhaíochtaí a chur le chéile, cuidíonn an fhís linn an idirghabháil cuí a cheapadh, 's í an fhís a cheanglaíonn na gníomhaíochtaí uilig den Phlean Teanga le chéile agus a chinntíonn go mbíonn leanúnachas idir na gníomhaíochtaí sin. Anois beidh muid ag smaoineamh, bhuel, i mbliain amháin, i gcúig bliana, cad a bheidh ann? So ceapaim go mbeidh a lán de na himeachtaí fós ann ach go mbeidh muid níos dírithe ar an bpobal, ag smaoineamh cé hiad na daoine atá ag labhairt na Gaeilge sa bhaile agus conas a bheidh muid in ann nasc a chruthú. leo. Le hachoimre a dhéanamh ar an méid sin, mar sin, teastaíonn fís le fócas ceart soiléir a thabhairt don phróiseas. Ba chóir am a chur i leataobh le plé a dhéanamh ar cheist na físe agus le theacht ar fhís a bhfuil gach duine ar an gcoiste sásta léi. Chomh maith leis sin, ba chóir go mbeadh an fhís ginearálta go maith

Déan teagmháil le Glór na nGael le haghaidh tuilleadh eolais, cuidiú agus treoir maidir leis an bpleanáil teanga.